ụmụnne m ụmụ igbo o nwere ihe m chọ ka m kụziri unu m chọ ka unu mee ị ma na ọnwa mba ka anyị banyere and ị ma na ife dị ike ga-emekwa n'ọnwa mba anyị banyere na ya nụ ife ọma ga-eme ajọ ife ga-emekwa mana achọrọ m ka ajọ ife ahụ ga-emenụ ka ọ ghara irute side gị aka anyị ka m kụziere gị ihe a ka i mee ya na ụfọdụ taata ụfọdụ egbuona ụfọdụ na mmụọ okpokoro ahụ ha na-aga ha ma na egbuo na mmụọ ha tete eburuzi okpokoro ahụ na-aga mana ha amalọ ife a na-echezi bụ oge o nwere ike ijedaniziere onye aja ahụ onye ahụ egbuo gị a sị na onye ahụ kwana ihe ama na onye ọzọ otu egburu gị a na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee mee ka o wee apụ na physical nwanne m o nwere ihe m chọ ka i mee na onye ọbụla egbugo na mmụọ ị ka ya akpọchite mmụọ gị ahụ azụ site n'ihe a m ma agwa gị ị ga-eme ọ bụrụ na ị na-eme ya mbọsị o ji arụkarị ọrụ bụ saturday ma ị ya emekwu ya anytime mana perfect day bụ saturday ka ọ bụ na i mee ya ọ bụ na maka ụfọdụ egbuona ụfọdụ na mmụọ mana ha marọ ihe a na-echezi mgbe ofu ihe ga-eme and ị ma na ife na-eme n'ọnwa mba bụ too much nwanne m achọghị m ka ka onye ọbụla na-anụ onu m ma onye ọbụla fans m soro n'ihe ọjọọ a achọrọ m ka i soro n'ezigbo ife ga-eme n'oge a anyị banyere maka na oge a ka ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmụọ amoosu mmụọ na mmadụ ji achọkarị ọbara ha ga-aṅụ achọrọ m ka i jiri ya ọ bụ na ị bụ onye onye ilo gị nke ị kpọrọ ezigbo ọyị gị or your loved ones gbugoro na mmụọ a na-achọzi mgbe a ga-egbuzi gị n'ife na ihe ị ga-eme ka ị kpọchitakwa mmụọ gị ahụ ha gbugoro na mmụọ achọrọ m ka ka ị mata na candle black bụ nnukwu ihe ihe a na-arụ ezigbo ọrụ and ụfọdụ ndị na-eme na ha na-eje ụka ma- ma ihe ọ bụ mana ha ji ewere ya na-eme nke ajọ ya ma ihe m ma akụziri bụ nke ezigbo ya, ihe eji eme nke ezigbo ya ị ga-eji candle a onye egbugo na mmụọ enwere ike gbuo gị na-akpa ihe ama na egbuona gị ị ga-eji candle a kpọchitakwa mmụọ gị azụ return ọrụ ihe ọbụla mmadụ mee gị back to sender ịfụ ị ga-anọ o nwee ife ga na-eme gị o nwere ike ọ bụ na-egbu oge o nwere ike i je ba moto ọ bụ na moto na-achọ inwe accident i so na ndị ahụ mana ihe m na-agwa gị ga-eme gị ọ bụrụgo na ị na-eme ya satọde ọbụla ịfụ na o nwere ihe ọbụla onye ọjọọ na-ezite n'ụzọ gị ihe a ama mmezu na ndụ gị maka na ụfọdụ egbuona gị na mmụọ tete one month two months ago ikpuru okpokoro ahụ ya ama na ị nwụgo na okpokoro ahụ ka i bu na-akpagharị ya ka m ji wee sị mmụọ nsọ m bụ nke nwere ihe a adị m asụ nye m ego ife na o nwere a side effect na ọ ihe a ka ị ga-eji were ya ị na-akpọchita mmụọ gị azụ were ya ọ bụrụ na o nwere ihe mmadụ na-akpọchiri gị ụzọ na-eme ka ife ghara ịgarụ gị agarụ o nwee ndị ga-abụ i je ịchọ ọrụ ebe e kwesịrị inye gị ọrụ a ma nyezi gị ọrụ ahụ ọ bụrụ na onye onye ọjọọ ejiwo incense gbanye ihe n'ikuku ka o wee wuchi ijezi ebe a sị na a chọrọ gị na ife ị ga-eme weta kandụl a merụ m ya sọ gị nye m ego asọ ụzọ ọfụ ị ga-esi wee nyere onwe gị aka ka m ji gwa gị na ihe m na-akụzi ihe ị ga-eme ka ọ dịrị gị mma achọrọ m ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ihe m na-agba mbọ ya achọrọ m unu nye m ego achọrọ m ịfụ onye ọbụla na-enwe aṅụrị obi na-adụ m mma otu a na anọ m eluigwe eluigwe ha nọ na-enwere aṅụrị ndị nọ n'ọkụ mmụọ ka m chọ ka ụnụ si n'ọkụ mmụọ ụnụ pụta ụnụ echewe na asụ na ọ mgbe ụnụ nwụọrụ o nweghị ka e, ọkụ mmụọ bụ n'ụwa ka ọ dị eluigwe bụ n'ụwa ka ọ dị ihe nwere ụwa mmụọ mata nke ahụ taa na ihe ị ga-eme weta m kandụl a kandụl blak i wetara m mmanụ ọbụla i bite mmanụ etekwara ya tepụ ya etepụ maka na ị na-ewepụ ewepụ ihe ọjọọ i te ya otu a i tesịa atesịa ya okirikiri i kwuo okwu sị na ị na-ewepụ ife ọjọọ onye ọjọọ ma onye ma ma onye maara na-ezite n'ụzọ gị na ị chọ ka ihe a nachigharịa mmaji kwuru mmaji ọ na ị chọ 100 times million times na-achigharị onye ahụ and ị na-emekwa ihe emekwa na o nwekwa onye ị gwọrọ ọgwụ maka na ị gwọọrọ mmadụ ọgwụ i je mee ya ọ ihe ahụ ị gwọrọ onye a ga-anachiatakwara gị mana ọ bụrụ na ị nweghị onye ị gwọrọ ọgwụ ka i megide onye onye ị kpa ha nkata iso isoro wee kpa nkata ka e gbuo onye ahụ ma ọ ka e mee onye ahụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na o nweho i mee ife a m gwa ị na ị ya-afụ o nwere ife ọjọọ ga-eme gị ọ bụrụ na ị nwụgodi na mmụọ ị ga-akpọchitakwa spirit gị azụ i tesịa tepụ ya etepụ i kwuo okwu i kwusie ihe niile ahụ ị ga-ekwu n'ihe ị chọrọ na onye ọbụla a na-eme na ndụ gị ma ebe ọbụla ị na-eme mmadụ na-agba mbọ ka o mechiere gị ma nka i kwusie ahụ i were aka ekpe njin a i were ekopụ ya ekopụ four times i kopụ eke oye afọ nkwọ i mechaa gị mụnye ọkụ were aka ekpe di ya dobe na ala were nnu gbaa ya okirikiri ihe e ji edi nnu ka ọ ghara inwe ihe ọjọọ ga-eme ya affect ga-emebi ihe ahụ ị gọrọ because ọ bụ na ị were nnu ndị ọjọọ ga-eme ya attack ka ihe ahụ i kwu ghara ịrụ ọrụ maka onye ahụ na-efu na-emejọ gị ọ ga na-agba mbọ ka ọ ghara ihe ahụ ghara ịreturn and ndị ndị mara amara na ị gwọọrọ mmadụ ọgwụ ka o ji gbuo onye ahụ ọ bụrụ na ọgwụ ahụ egbuzirọ onye ahụ ọ na-echighatara onye ahụ ọ times 3 and ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe m na-agwa achọrọ m ka i weta ose ọjị 7 ọ bụrụ na ọ nwaanyị i weta ose ọjị 7 dị n'ọnụ gị before i were ya wee wee tee ya mmanụ wee kwue ngwa gị i kwucha wee mụnye ya ọkụ ị bụrụ nwoke i weta ose ọjị 9 i weta i tie ya n'ọnụ gị wee i tesi ya i wee kwue ya ya ngwa i kwusi ya i kwusisi ya si na ị na-ekwuchisi ife eme na mmụọ ma na ife si ife niile nwoke na-ezite nwaanyị na-ezite amụsụ mmụọ na mmadụ ajọ anya na-anachigharị nwoke nachigharị nwaanyị onye ama onye ma onye ama ha onye malụ ị ga-afụ ife a na-eme nwere ike sị ị nọkata ezigbo ọyị gị ọ nwunye gị na ya gị na-enwe misunderstanding malụ maka ya by then unu na-ese gị na mmadụ na-ese agbagharị na ọ na ị na-eme ya m na-agwa gị onwe gị na ya na-ese okwu echena ka gị na ya nụba ọgụ gba ya nkịtị ma ọ gị na ya baba mba ma ihe a na ọ ihe i me na-arụ ọrụ na-esonyere m na-ezichapụ ozi achọrọ ka ị na-eso ozi m na-ezite na ọ ga-eme m na-akụziri gị mmụọ na ife mma akụziri m ga-enyere unu aka buru ibu ife m na-agba mbọ ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ka unu ghọta onwe unu kwụsị na-ejegharị na-achọ ife ebe ife adụlọ ọ dị adụ m mma ka m bụ onye na-ata afụ ana m achọ ọganihu onye nwoke onye mere ụfọdụ na-ata afụ n'ụbọchị nke taa i je n'ụlọ ọgwụ mmadụ akarịa ị pụọ n'ụzọ ndị na-ayọ ego akarịa ma ndị a niile ị fụcha bụ ndị e dechawo na ha ga-abụ ọgaranya achọrọ m ka ị mara onye ọbụla ego dị n'akara aka ga-abụ ọgaranya ọ bụrụ na ego adụrọ n'akara aka gị ị marụ chi gị na-ekperi ego a ga-abịara chi gị ga-eme ị ma na-ata afụfụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ana m akụzi ihe ga-abara unu ulu and mbọ m na-agba na-ezichi ya n'ezi nyere m aka na-ezichi ozi a achọrọ m ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị nwaanyị ka m na-agbara mbọ ka unu ghọta onwe unu ọ bụrụ na ose ọjị ahụ nke ị kpụ n'ọnụ ọ bụrụ na mgbe ị mụnye candle a were nnu gbaa ya okirikiri then ị pụzịa n'ezi wee sị na ose ọjị ị kpụ n'ọnụ ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ eme na ndụ gị eme n'ụzọ gị nke na-ele ile n'ime gị na taa ka ị na-abụpụ ya n'ikuku ị sị nachigharị nwoke ahụ nachigharị nwaanyị ahụ na ọ bụrụ na ọ zọ ụkwụ ka ọ zọrọ ya o kuru ume ka o kuru ya ọ ṅụọ mmiri ka ọ nwụrụ ihe a o mere o mee gị ọ bụrụ na ọ fụ ife ka ihe ahụ o mee gị baa ya n'arụ ị kwusie ya ị bụọ ya n'elu ị tarie ya bụọ ya n'elu four times ị ga-afụ ị ga-afụ ọgba nje a na-agba ife dị ike a na-eme onye ahụ ụmụ ọnụ ụzọ omee n'ọnụ